Mar is gnách, as tiúnáil isteach chuig an tseachtain seo, eagrán 103, episode number 103 of the show. Hope you are all doing well, tá súil agam go bhfuil sibh go léir ag déanamh go maith an tseachtain seo. All good here, aside from two things, gach rud go maith anseo i Sevilla, seachas dhá rud, Ar dtús, tá sé thart ar ceathracha céim Celsius, nó b'fhéidir beagáinín níos mó, around forty degrees Celsius or a bit more in fact outside, probably the hottest day of the year so far, an lá is teo i mbliana go dtí seo. And, well, I wouldn't say it's going to get hotter, normally forty one, forty two is the peak of what it gets here, de ghnáth ní fhaigheann sé níos teo ná ceathracha céim, ceathracha dó but there'll be plenty of days like this throughout July and August beidh neart laethanta cosúil leis seo i rith mí Iúil agus chomh maith leis sin i rith mí Lúnasa but as I've been saying on the podcast over the last few weeks mar a dúirt mé ar an bpodchraoladh le cúpla seachtain anuas there's a lot bigger problems in the world at the moment so can't be giving out about it being a bit hot ní féidir leat tabhairt amach nó gearán má tá sé beagáinín te, is cuma, and still plenty of things to do in the morning and the evening, and maybe more inspiration or more motivation, b'fhéidir beagainín níos mó inspioráid nó spreagadh chun beagainín níos mó oibre a dhéanamh sa mbaile, to do a bit more work at home, as well. Agus an dara rud ansin, ar ndóigh, gur chaill Gaillimh ansin ag an deireadh seachtaine. in aghaidh Chontae na Mí. Ní raibh mé ag súil leis an toradh sin ar chor ar bith. Cheap mise, yeah, beidh, you know, ok, Gaillimh i mbliana, níl muid ag imirt rómhaith, you know, tá na himreoirí againn ach just níl, rud éigin, nach gelling mar a déarfá i mBéarla agus cheap mé, you know, it'll come together, it always does, tá sé chun teacht le chéile, cinnte go mbeimid sa bhabhta leathcheannais, but no, it never came together, níor éirigh muid níos fearr ar chor ar bith, ní raibh muid go maith in aghaidh Bhaile Átha Cliath, ní raibh muid go maith in aghaidh Dhoire, ní raibh muid go maith in aghaidh Ard Mhacha seachas sa dara leath, apart from in the second half, agus ní raibh aon spreagadh is dócha ag Ard Mhacha ag an am sin mar bhí siadsan cáilithe cheana féin, they had already qualified. So, you have to kind of say it's always different when you're playing against a team, i gcónaí tá sé difriúil nuair atá sibh ag imirt in aghaidh foireann atá cáilithe cheana féin, nó b'fhéidir atá imithe as an gcomórtas cheana féin, that are already out or eliminated of the tournament already. Ceart go leor, bhuel, ní fhaca mé an cluiche in aghaidh an Dúin an tseachtain seo caite, I didn't see the game against Down last week. Chonaic, or chuala mé, go mo leithscéal, go raibh muid beagáinín níos fearr ach ansin sa deireadh bhí Contae na Mí níos fearr inné agus ní raibh cluiche an-an-mhaith ag Contae na Mí ar chor ar bith. It's not like Meath had a great game or anything, they were better than Galway for sure, bhí siad níos fearr ná Gaillimh but a poor game. I watched all four of the quarterfinals, bhí mé ag féachaint ar gach ceann de na cluichí ceathrú ceannais agus caithfidh mé a rá gan dabht, i mo thuairimse, in my opinion, bhí an cluiche sin idir Gaillimh agus an Mhí mar an chluiche is measa i rith an deireadh seachtaine agus bhí an cluiche díreach tar éis an chluiche sin so an cluiche idir Ard Mhaca agus Ciarraí b'fhéidir mar an chluiche is fearr. domsa so. Ní tharlaíonn sé go minic go mbíonn mé ag dul go dtí an teach tábhairne Éireannach anseo i Seville and I say the Irish pub so it's not often I go to the Irish pub here in Seville. Deirim the Irish pub mar níl ach ceann amháin anseo there is only one here. Ní go minic a bhíonn mé ansin, ach dúirt mé an deireadh seachtaine seo, you know what, it's it's Gaelic football season and an chaoi a oibríonn an féilire anois, the way the calendar works now is basically everything comes down to the month of July, you have four weekends or five, five or six weekends really actually, so the second half of June an dara leath de mhí Meithimh agus mí Iúil ar fad tá an babhta ceathrú ceannais agat san iománaíocht ar dtús, ansin an babhta ceathrú ceannais sa pheil Ghaelach, ansin an babhta leathcheannais san iománaíocht agus ansin peil Ghaelach agus ansin na cluichí ceannais ag deireadh mhí Iúil and I'm much, I know a lot of people don't like the new calendar tá a fhios agam, a lán daoine ní thaitníonn an féilire nua leo agus just níl siad cinnte faoi agus. It's very packed, you know, Donegal, for example, played seven weekends in a row or something like that anois tá cluichí imeartha ag Dún na nGall agus, níl a fhios agam, seacht deireadh seachtaine as a chéile nó b'fhéidir seacht cluiche taobh istigh de ocht seachtain. But for me it's much better because the club is always the most important, an club agus Peil Ghaelach agus iománaíocht agus Cumann Lúthchleas Gael go ginearálta an rud is tábhachtaí

So, you know, bhí séasúr tough ag Gaillimh ach fós, é sin ráite, still that being said, anois tá mise ag taifeadadh ar an lá deireanach, an tríochú lá de mhí Meithimh, I'm recording on the final day, the thirtieth of June, and those players are now free to play for their clubs and to organise themselves and plan holidays and everything, tá siad in ann laethanta saoire a chur in áirithe agus gach rud. Mar sin, so I much prefer the calendar the way it is and you get this brilliant six-week period, faigheann tú an tréimhse iontach ar feadh sé seachtain anois agus táimid saghas coicís taobh istigh den, den tréimhse sin cheana féin, we're kind of a fortnight into that little period already and still four weeks, four weekends of brilliant GAA hopefully to come, ceithre seachtain de Cumann Lúthchleas Gael iontach le cúnamh Dé le teacht. So, yeah, not Galway's year, thought it would be, to be honest, I spoke about that on the podcast a few months ago, bhí mé ag labhairt faoi sin ar an bpodchraoladh cúpla mí ó shin, after the win against Mayo, but that was really their last good moment, really, b'in is dócha. An, yeah, an cluiche deireanach nó an bua mór suntasach deireanach a bhí againn i mbliana. But that's the way it is,

go háirithe leis an spórt, ach dá mbeadh mé chun beagáinín airgead a chur air, ceapaim go gcuirfinn cúig euro nó deich euro, deich punt, ar Chiarraí chun é a bhuachaint. Ach Dún na nGall freisin le Jim McGuinness, you know, ní féidir leat riamh a rá, oh, nach bhfuil siad chun é a dhéanamh, you can't ever say that they're not going to do it. Anyway, not here to give you any massive insight on the Gaelic Football Championship, níl mé anseo chun labhairt really faoin, faoi Craobh Peile na hÉireann sa pheil Gaelach, go to the Irish Independent Podcast, the brilliant sports podcast they have, nó Off the Ball, nó The Football Show, nó tá a lán podchraoltaí iontacha, má tá tú ag iarraidh éisteacht le haghaidh duine éigin, or le duine éigin, actually cáilithe

tríd an bhliain, half-way through the year. Tá mise ag taifeadadh, you know, ar ndóigh, an lá deireanach den séú mhí, the last day of the sixth month, so in terms of months, today, or midnight tonight, is kind of half-way through. Maidir le na míonna, beimid leath bealaigh tríd an bhliain anocht, ag meán oíche. Ach, chomh maith leis sin, as well as that, I think the day this is coming out is July second and I think that's actually, in terms of days, maidir le na laethanta, sin an pointe, an leathphointe, is dócha, den bhliain because February has a few less days mar gheall go bhfuil cúpla lá níos lú ag mí Feabhra, sin an lá, actually, go teicniúil, maidir le laethanta agus maidir le am é féin, in terms of time itself, that's the actual halfway point of the year. So, it's funny looking back, firstly it's funny thinking how fast it goes, tá sé greannmhar smaoineamh faoi cé chomh tapaidh agus a théann sé. I mean, tá mise anseo ag fé-, anseo Seville, ag féachaint amach an fhuinneog agus tá an ghrian ag taitneamh, Ní raibh aon báisteach againn anseo le b'fhéidir coicís nó b'fhéidir mí anois, we haven't had any rain in two weeks or a month, I know it's different, you know, Seville compared to in Ireland, you might be, it might be raining as you're listening to this in Ireland, seans go mbeidh sé ag cur báistí agus tá sibh ag éisteacht le seo ar ais in Éirinn. But it's funny thinking that, you know, despite that, still closer now to this Christmas 2025, táimid níos cóngaraí anois eh, leis an Nollaig seo, eh, like Nollaig 2025 ná an Nollaig anuraidh, you know, so, agus fós actually, bhuel, ní, ní, ní agus mise ag taifeadadh ach nuair atá sibhse ag éisteacht le seo, so not while I'm recording but as you guys are listening to this, you'll be closer to 2026 than 2024, beidh sibh níos cóngaraí le 2026 ná mar a bheidh sibh le 2024. And I know it's a very Irish thing and just a very typical thing in general, I think, oh, from everyone almost, tá sé, is rud fíor Éireannach é an small chat sin, oh, nach bhfuil an bhliain ag, ag eitilt, the, the year is flying, or is going very fast, tá sé ag dul go han-tapaidh. But it is, and it's, you know, it's funny, I suppose, thinking back to January and February every year, ag smaoineamh siar ar mí Eanáir, mí Iúil, gach bliain, you know, bíonn rúin na hathbhliana ag a lán daoine, a lot of people have New Year's, resolutions and different things they want to achieve and you know maybe they do them or maybe even if they don't achieve them fiú muna bhaineann siad na rudaí sin amach fós déanann siad athrú éigin so mar shampla b'fhéidir you know tá sé scríofa síos acu ó tá mé chun dul go dtí an ionad aclaíochta trí uair in aghaidh na seachtaine gach seachtain den bhliain I'm gonna go to the gym like

I, I guess even if you don't achieve the actual thing you've written down, fiú muna bhfuil an rud atá scríofa síos agat bainte amach agat, fós tá sé go deas chun féachaint siar agus rá, oh, ach tá athrú déanta agam, tá mé ar, ar chosán níos fearr is dócha anois, I'm on a better path now with whether it be

Gaeilge Weekly difriúil le cén saghas rud a raibh mé ag labhairt faoi agus cén saghas rud nach raibh mé ag labhairt faoi nó ar cén episode a raibh mé ag labhairt faoi X, Y or Z. Ach ceapaim, is dócha, an chéad eagrán den bhliain, the first episode of the year, this year, 2025, 2025.

agus just an chéad eagrán den bhliain just labhair mé faoi na rudaí tipiciúla the typical things of how my Christmas was and what my goals are for 2025 cén gólanna, gólanna? eh, cén spriocanna, cén aidhmeanna atá agam agus a bhí agam agus atá fós agam anois agus muid ag teacht isteach chuig mí Iúil le haghaidh 2025 agus tá siad scríofa síos agam anseo. So, scríobh mé síos iad i mí na Nollag i gcónaí, an tseachtain sin, an tseachtain dheireanach den bhliain, the last year, or the last week of the year, rather, excuse me, gabh mo leithscéal, in between Christmas Day and, let's say, New Year's Eve, so idir Lá Nollag agus Oíche Chinn Bliana. Is aoibhinn liom rudaí a scríobh amach, I think it's something, there's something, I think everybody has that, or a lot of people have that, tá sé sin ag a lán daoine. Ag scríobh amach pleananna don todhchaí agus aidhmeanna níl 'fhios a'm, tá rud éigin an-spraíúil leis agus bíonn tú ag smaoineamh yeah, I'm gonna do this, some great motivation, inspiration. Go háirithe má dhéanann tú like díreach roimh dhul a chodladh, níl 'fhios agam, tá rud éigin difriúil, feicim a lán memes faoi seo uaireanta, like an, spreagadh a bhíonn agat ag a deich a chlog you know roimh dul a chodladh ag a haon déag fiú ag meán oíche bíonn tú ag smaoineamh tá mé chun mo shaol a athrú amárach I'm gonna change my life tomorrow everything's gonna be so different then you hear the alarm in the morning at 6am thinking hmm, maybe I don't have that much motivation to go up and get for a run or I could just do this at 8 or 9 is féidir liom é seo a dhéanamh ag a hocht nó a naoi but anyway Ar aon nós, I have all these things written down, about twenty goals, tá na rudaí seo go léir scríofa síos agam, thart ar fiche sprioc nó aidhm difriúil, is dócha, a bhí agam agus atá fós agam, agus an chuid is mó, I mean, ar ndóigh, ar an leagan iomlán den phodchraoladh, on the full version, the normal version of the podcast, I've already gone through these and realised most of them I'm doing quite well on, an chuid is mó de na cinn seo, tá mé ag déanamh sách maith, of course, there's one or two kind of more personal ones or maybe ones to do with Learn Irish Online, in terms of different places or different things we want to do with the business, rudaí difriúla a bhfuil muid ag iarraidh déanamh leis an gnó. So I won't speak too much about them, but those ones are going good ach, you know, mar shampla an, an chéad cheann atá agam ar an liosta anseo ná an Iodáilis.

mar the language is Italian, that's the one thing where it's a good bit trickier than Spanish, sin an t-aon rud domsa ar aon nós, braitheann sé ar an duine ar ndóigh, depends on the person of course, but domsa bíonn sé níos deacra, it's more difficult, mar tá níos mó gramadach is dócha agus gramadach níos casta, it's less formulaic.

as cúpla rud atá feicthe agam ar líne, which is how everyone my age gets their news and forms their complete opinions nowadays, sin an chaoi a bhíonn gach duine ar comhaois liom ag cruthú, is dócha, a gcuid tuairimí na laethanta seo. Chonaic mé go bhfuil sé sách deacair. So, yeah, and different cases, well, you don't have cases in Irish, well, you have the genitive case, an tuiscint is ag that's it. In other languages, there's about seven or eight or twelve cases like that i teangacha eile, thart ar seacht nó ocht nó b'fhéidir dhá chás déag uh, de, de rudaí cosúil leis sin. Anyway, not to get too sidetracked, so with the Italian I had written down Idális cúpla turas go dtí an Iodáil. agus leibhéal B2 a bheith agam, nó aon duine a bhíonn ag féachaint ar na rudaí níos acadúla a bhíonn muid ag cruthú ag Learn Irish Online. So anyone who kind of listens to the more academic stuff we make at Learn Irish Online over in the membership, for example, thall ar an mballraíocht, mar shampla, you guys will know I don't like those kind of language levels, the A1, A2, B1, B2. Tá a fhios agam tá sé go deas a rá, Tá mé B1 sa, sa cheann seo agus B2 sa teanga seo. Ach níl aon chiall leo agus just, you know, níl siad ann, they're not there, they don't exist, they're not out there, these, there's no such thing I don't think. Tá teanga níos cosúil le character i fís chluiche in a video game agus tosaíonn tú ag leibhéal 1, sin an XP nó an leibhéal atá ag do charachtar, agus is féidir leat dul suas go dtí leibhéal 300. So an áit an rud seo, an seafóid seo i mo thuairimse, this nonsense of like A1, A2, B1, B2, C1, C2, agus sin é, má labhraíonn tú teanga, caithfidh tú a bheith ag ceann de na sé leibhéal sin agus níl tú aon áit eile, you have to be one of those six levels and nowhere else. I don't like that at all, I think there's, I could tell you twenty or thirty different friends I have here in Seville, fiche nó tríocha cara atá agam anseo i Seville agus níl an Spáinnis acu mar, you know,

level those people getting those same results na daoine ag fáil na torthaí céanna sin, níl siad ar an leibhéal céanna. So that's why I don't like them. I, they can be useful for some things, bíonn siad úsáideach le haghaidh rudaí agus tuigim le haghaidh post a fháil b'fhéidir má tá leibhéal B2 ag teastáil uait i rud éigin, you know, ansin tá sé difriúil. Ach arís, Níl mé really ag labhairt faoi sin inniu, nó níl mé ag iarraidh labhairt an iomarca faoi sin agus faoi theangacha anseo ar an bpodcraoladh, ach just bhí sé sin agam mar saghas rough guide, is dócha, thart ar leibhéal B2. Agus níl, níl aon suim agam maidir leis an scrúdú a dhéanamh, ach yeah, tá sé sin ag dul go maith, you know, an, an chéad chúpla mí den, den bhliain. Bhí a fhios agam, agus thart ar an am sin, díreach tar éis an Nollaig, chuir mé an turas go dtí an Iodáil in áirithe, so bhí mé ansin san Iodáil, I booked that trip to Italy and then I was there in Italy, bhí mé ansin san Iodáil idir, ceapaim, an naoú lá déag, Mí Márta, go dtí an dara lá, Mí Aibreán, so coicís thall ansin san Iodáil, bhain mé sár-taitneamh as sin agus just taithí an-cool, really cool experience chun a bheith san Iodáil don chéad uair, bhuel. don chéad uair, don dara huair ach you know an uair eile, an uair dheireanach bhí mé ansin le le mo thuismitheoirí, le mo chlann agus ní raibh an teanga agam, bhí mé sé bliana déag d'aois, ceapaim, so difriúil, ar ndóigh, different of course. So chun a bheith ansin agus cleachtadh a dhéanamh ansin agus a lán focail difriúla a fhoghlaim i i Milan, yeah bhí sé sin go hiontach, or i Milan, ní raibh mé i Milan ach ar feadh cúpla lá ach i Bologna. agus an áit a raibh mé ag fanacht cóngarach do Bologna, the place I was staying close to Bologna. And I suppose more so I probably got more practice in the two the two months before even an dá mhí roimhe sin, mí Eanáir, mí Feabhra, píosa de mhí Mhárta freisin, doing a lot of practice, ag déanamh a lán cleachtaidh so that when I went to Italy and then on my trip ionas nuair a théim mé ansin go dtí an Iodáil ar an ar an turas sin go mbeadh leibhéal sách maith agam nó an leibhéal, mo dhóthain Iodáilise agam chun cleachtadh a dhéanamh le daoine eile, enough practice or enough, em, a good enough level to be able to actually practice with people while I got there agus mise ansin. So that was good. I did find it kind of messed up my Spanish while I was practicing a lot a bhí mé ag déanamh an méid sin cleachtadh, that much practice leis an Iodáilis ag tús na bliana. Actually chuir sé isteach ar mo chuid Spáinnise and my Spanish level dropped and even I was speaking with an Italian accent when I was speaking Spanish bhí mé ag labhairt le blas beaganín Iodálach is dócha agus nuair a bhí mé ag labhairt as Spáinnis so I was very careful then after coming back taking a few weeks off ag tógáil cúpla seachtain saor and then getting back to my Italian practice the start of May ag filleadh ar ais ar chleachtadh na hIodáilise ag tús mí Bealtaine gan like an iomarca a dhéanamh not to do too much just two lessons a week and the lessons I do were really simple just sit down with my teacher and we just chat away for an hour just suím síos le mo mhúinteoir labhraíonn muid ar feadh uair an chloig agus ní dhéanann muid aon grammar drills nó níl aon téacsleabhar againn ní bhíonn muid ag éisteacht le haon rud just mise ag labhairt agus ag éisteacht léi nuair a bhíonn sise ag labhairt agus ag cur ceisteanna orm you know, I speak um, and then I listen to her while she's speaking and asking me questions. Normal, like as if me and you, yes, you, who's listening right now, just like if we went for a coffee or a beer together, because he'll let, you know, um, dá méchman ag dul an sin hunn caé ó nó beor a hóla chéile just ag láirt catchup a bheith agén is tócharfa or lé agus san sin má hagan rud ag an sús agus níl mé cinnte fuil something comes up and I'm not sure about it we look that word. At our grammar rule, whatever it is, she might talk about it a bit, ach, you know, trí mheán na hIodáilise buíochas le Dia tá mé in ann í a thuiscint fadhb ar bith, so I can understand her, no problem. So it's, it's great, anyone learning Irish who wants to get better at speaking and listening, honestly, find someone, uh, whether it's a teacher or just someone who's fluent, you know, duine éigin atá ag obair mar mhúinteoir, nó fiú just duine éigin atá líofa, thána féin,

tábhachtach. So that's going good and I think I'll try and get back to Italy again before the end of the year. Ceapaim go ndéanfaidh mé iarracht chun filleadh ar ais ar an Iodáil roimh deireadh na bliana if I can. There's a few places I want to go before the end of the year and also I love being here in Seville even when it's very hot fiú nuair a bhíonn sé an-te cosúil le inniu fós is aoibhinn liom anseo so níl mé ag iarraidh an iomarca ama a chaitheamh taobh amuigh de Seville agus you know, freisin tá mé ag iarraidh dul ar ais go hÉirinn agus tá plean agam agus actually sin an dara rud atá scríofa síos agam anseo ar an liosta ná stint níos faide, stint sin le Béarla, so a time period, stoca níos faide in Éirinn am éigin. So I was thinking, bhí mé ag, an smaoineamh a bhí agam ná like, you know what, le cúpla bliain anuas níl mé ag caitheamh an iomarca ama nó mórán ama, in Éirinn, you know tá mé ag teacht ar ais cúig lá mí Aibreáin, cúig lá mí Mheán Fómhair, cúig nó sé lá ansin ag am Nollag agus ba cheart dom níos mó ama a chaitheamh ansin le mo chlann, le mo chairde ansin agus yeah mar gheall air sin dúirt mé you know what nach mbeadh sé go deas like. trí sheachtain nó mí iomlán a chaitheamh in Éirinn ag pointe éigin i 2025 at some point in 2025 and actually I've not done that I've kind of changed that and again this is the great thing with goals I think seo an rud iontach le spriocanna agus uaireanta caithfidh tú a bheith cúramach leis seo to be careful with this as well mar uaireanta scríobhann tú rud éigin síos agus scríobhann mise rud éigin síos agus tosnaím an rud sin agus tugaim faoi deara ok

fírinneach. Is aoibhinn liom a bheith ar ais in Éirinn, ach uaireanta, tar éis seachtain, coicís, trí sheachtain, éirím beagáinín, you know, níl a fhios agam. Cronaím rudaí anseo sa Bheilg, I miss things here in sa Bheilg, and I don't wanna put myself through that, not that that's a big thing, but you know how it is when you're somewhere, but you wanna be somewhere else, tá tú áit éigin, agus tá tú ag iarraidh bheith áit éigin eile. Agus uaireanta, bíonn mé anseo sa Bheilg, agus bíonn mé ag iarraidh a bheith ar ais in Éirinn.

nó b'fhéidir coicís, if you were to be back for ten days or even two weeks every time I'm back, so that's kind of the the goal or where I'm at with it. So I'm gonna be going back actually the end of, well, this month as you guys are listening to it, beidh mé ag dul ar ais ag deireadh na míosa seo agus sibhse ag éisteacht le seo, beidh mé ar ais thart ar an séú lá nó an seachtú lá is fichead de mhí Iúil, I'll be back about twenty sixth or twenty seventh of July and I'm gonna be going back to Belfast, my first ever time in Belfast, an chéad uair a bheas mé i Belfast riamh i mo shaol, first time I'll have ever been in Belfast in my life, only second time I'll have been in the six counties up in Northern Ireland, so ní ach an dara uair a bheas mé ansin i dTuaisceart Éireann. Bhí mé ansin in 2011, blianta ó shin, but just Enniskillen and Tyrone and um quite Catholic areas just to be straight about it, you know, áiteanna níos Caitliceacha ansin agus ní raibh sé ar feadh dhá lá, ach ar feadh dhá lá, it was only for two days. So first proper time going I guess, you know, chéad uair a bhfuil mé ag dul mar is ceart, so really looking forward to that, I'll be going to the Tradfest, some people listening to this might be going to the Belfast Tradfest, give me a message if you are, um, chuir teachtaireacht chugam má tá tú ag dul, so tá cúpla, níl mórán suim agam i gceol trad,

So sin an plean agus actually segway eile ansin, tá mé ag déanamh cúpla segways iontach anseo ó sprioc go sprioc from goal to goal or I suppose even just again not to be too married to them gan bheith chomh gealta leis na leis na cín seo uh, leis na spriocanna seo, but just ideas or kind of um, not I don't want to say affirmations, but uh, intentions. That's the word for for the year. I don't want to sound too airy fairy. Um, but one of the other ones was to go to eh, Northern Ireland, or the North of Ireland, whatever you want to call it, so Tuaisceart Éireann, Tuaisceart na hÉireann, chun dul ansin mar agus freisin chun níos mó a fhoghlaim faoi stair na hÉireann go háirithe dhá rud, an Gorta Mór, so to learn more about Irish history, two things eh, specifically, the famine and the troubles, mar ge- tá actually a lán rudaí ar eolas agam faoi stair na hÉireann, ceap i gcomparáid le lán daoine eile ceapaim ar aon nós compared to a lot of other people, a lot of other Irish people, I know a lot about, let's say, War of Independence, Civil War, Cosgrave, De Valera, you know, na fichidí, na tríochaidí, Easter Rising, some extent, Éirí Amach na Cásca, yeah, go pointe ach ní go han-mhaith. Ach I guess then, as out, you know, the emergency as well, the dark, on Dark Hug and Down, the, the Second World War, in Ireland. Ach ansin, sin mar gheall go ndearna mé staidéar ar an stair sa mheánscoil, I studied history for the leaving cert in secondary school, don Ardteist. Ach ní dhearna muid, you know, leis an Ardteist, tá an méid sin rudaí difriúla ar an curriculum but you only have to choose a few things, the teacher, you have, chooses a few topics for you to do. Piocann an, piocann an múinteoir amach cúpla topaic nó cúpla module.

deireann siad the Second World War, ach in Éirinn, traditionally, go traidisiúnta, glaodh the Emergency air. That's, I'm actually, as Gaeilge, cén saghas rud a glaodh air, caithfidh mé é sin a lorg. Ach, yeah, like, mothaím beagainín, is dócha mothaím beagainín náire I feel a bit of embarrassment nach bhfuil an méid sin ar eolas agam ar na Trioblóidí agus ar an Gorta Mór so I bought a book at the start of the year cheannaigh mé leabhar ag tús na bliana the what is it called oh Making Sense of the Troubles by David McKittrick agus tá actually ceapaim go bhfuil údar eile freisin I think there's another author or maybe it's just McKittrick I can't remember apologies to the author tá brón orm an t-údar eile má tá údar eile air, but it's really good, really not too many opinions given, níl mórán tuairimí really tugtha, it's a bit heavy, so I'm making my way through it slowly but surely, I'm up to 1975 now, tá mé go dtí thart ar 1975 anois agus, you know, míníonn sé gach rud really a tharla idir thart ar 1920, 1916, thart ar an am sin nuair a fuair nó nuair a bhain Éire an neamhspleách, neamhspleáchas ba cheart dom a rá, amach, when Ireland gained independence, go dtí an bhliain 2000, 2005, nó an chéad chúpla bliain tar éis Chomhaontú Aoine an Chéasta, the first few years after the Good Friday Agreement.

Our secret eh, oh, tá a lán rudaí le bliain nó dhó anuas tagtha amach maidir leis na Trioblóidí agus eh, tá mé ag déanamh dearmad anois ar gach rud agus mothaím go dona em, an, an bhean bocht sin a fuair bás Jean McConville, eh, the, an méid rudaí a tháinig amach faoi sin anuraidh and I think it's really important people in my generation, you know, someone, okay, I know I'm not

'cause it's it's too easy I think in Ireland to say tá sé ró-éasca in Éirinn just a rá you know sin Éire agus sin é'. No, tá an méid sin daoine ina gcónaí ann agus mothaíonn siad cosúil you know gur as Tuaisceart Éireann iad, that they're from Northern Ireland or that they're from the UK, gur as an Ríocht Aontaithe iad agus caithfidh tú an méid céanna meas a thaispeáint

feel more British or Northern Irish agus chomh maith leis sin, b'fhéidir go bhfuil Protastúnaigh agus tá siad ag iarraidh a bheith mar chuid de Éire Aontaithe sa todhchaí, they want to be part of a united Ireland in the future. So it's it's complicated, tá sé casta cosúil le a lán rudaí agus tá sé ró-éasca agus ró-leisciúil i mo thuairimse, it's too easy and also too lazy to just say, oh that's that's Ireland and whatever else, you know, all the other type of chat that goes on sometimes.

that list again now instead of just looking at it 1st January and forgetting about it gan just dearmad a dhéanamh ar ar an gcéad lá den bhliain actually coinneáil suas leis i rith na bliana and again editing some goals just saying oh maybe I want more of this less of that níos mó den rud seo níos lú den rud sin agus yeah tá cúpla rud eile do up my office here which I'm kind of halfway through To make it better, more professional, Learn Irish Online Office sin oifig LIO, new laptop a fháil, so tá laptop nua agam anois, so sin, baineann sé sin leis an obair, record player a cheannach, níl sé sin déanta agam ach ceapaim roimh deireadh na bliana, b'fhéidir go gheobhaidh mé ceann amháin, I might get one, but I'll have to get a load of vinyls then as well, of course. It's like buying a console, that's only half it, you have to buy the games, caithfidh tú na físchluichí a cheannach freisin más rud é go bhfuil tú ag iarraidh console a cheannach agus cúpla rud eile. So no, tá rudaí ag dul go maith. Sásta leis an gcéad leath den bhliain agus mar is gnách, mar a deirim i gcónaí ar an bpod, ah, listen, cé chomh tábhachtach agus atá sé chun an Iodáilis a fhoghlaim, how important is it to learn Italian? cé chomh tábhachtach agus atá sé fiú chun Níl sam. níos mó ama a chaitheamh in Éirinn nó dul go Tuaisceart Éireann, ok, tá sé tábhachtach ach i gcomparáid, you know, má tá bia agat, má tá, so in comparison, you know, if you have food, if you have water, má tá bia agat, uisce a'd, má tá, you know, muna bhfuil cogadh ar siúl, má tá síocháin a'd san áit ina bhfuil tú i do chónaí,

ar Learn Irish Online learnirishonline.com agus patreon.com forward slash Learn Irish Online loads of details as well in the description of this podcast Tá a lán sonraí le fáil sa description den phodchraoladh seo I won't lecture you about it head away yourself and check it out what we have to offer Gaeilge Weekly is just one of the many things we do Gaeilge Weekly sin just rud amháin as a lán rudaí a dhéanann muid gach seachtain agus gach lá